Bịanụ ka anyị mee foto edit. Ife mbụ ị ga-eme bụ ije na your gallery jee chọta foto ị chọrọ ime edit. I lee foto m a anya, ị ya-afụ na pimple m niile pụtacha ka chi si kee. Ngwanụ ka anyị bido n'ọrụ. Ee, under portrait, ị ga-enwe i face, reshape, makeup, skin, mm, na AI. Ị pịkwanụ aka na filter, ọ na-enye gị ihe ọzọ. Ị pịa na adjust. Ee, nke mbụ ka anyị baanụ na face, ngwa nee head, nee freeze, nee small face, ị chọrọ ka ihu gị pee mpe ee ọ ebe a ọzọ dịka ibe ya hụ eyes hụ nose ihe hụ eyebrow hụ lips eziokwu eziokwu bekee wụ agbara ọkwa ya ngwa nee ihe a m na-eme ị hụ na isi m na-epe mpe ị hụ ya isi m na-epe mpe na-emekwa gịnị na-ahakwa ka ọ ha na mbụ mm, ị chọọ ka o pee mpe o pee mpe i dobe ya n'etiti ọ dị ka ọ dị na mbụ i wega ya n'azụ mm, ọ bịa buo ibu i jee n'ihu ọ bịa dị nwa sekense ka ụmụ baby na-aghọta mm, ọzọ dị ka ibe ya wụ eyes kedu ka i si chọọ ị chọ ka height ya ị chọ ka ọ wụrụ ihe ga-adị basabasa ị chọ ka o too ogologo mm, ngwa nee ị fụ na anya n'azụ m wega ihe azụ ị ya-afụ hmm? na isi m anya m ga-eme gịnị ga-ada dakpuchaa n'ime ka onye na-aya ee eh, na-aya ọya ngwa nenekwa anya ọkwa na eyes ka anyị nọ chetakwa ngwa nenebe hmm? follow that yellow arrow ọ sị gị nenebe anya m ị fụ o buona ibu ngwa wechi azụ ewee anya m adakpuona n'ime ka onye nwere ka anyị hmm, ahụrụ m ka anyị ọ dị foto na-eme m ya ngwa ka anyị jee na na eyebrows oo bekee wụ agbara ngwa lee ngwa na-enene eyebrows nke ị fụ na ọ na-agbanwe ọ na-agbanwekwa n'anya gị ka ọ- ka ọ mụ sọ mụ na-afụ ya Mhm, ọ gbanwee ewe ee ụmụ ihe ndị a ka ị ya wee mechaa foto gị akwụrụ mm, egedege ihu gị awụrụ sam mm, ị dịka ụmụ nwa ngwa nenekwa ewena iwe o ama m ihe na-eme n'akpịrị m ọzọ dịka ibe ya wụ lips ngwa nene ị chọ ka lips gị baa n'ime ka ị chọ ka ọ fụta afụta ọ ife ọ na-ajụ gị mm, anyị ga-aba n'ọzọ mm, Chetakwa na ị draw this ihe ị na-afụ n'ihu ọ ọ gaa ihu o mee ka ihe ahụ pee mpe, o jee azụ o mee ka o buo ibu. Echezọkwana um oge ị ga na-eme nke gị. Ka anyị jeenụ na the filter ngwanụ nee looks um ka ị hụ ị na-eche ị ma ị looks ndị ị na-anya o nwecha makeup e ji wee hazie ya so nke ọbụla i metụrụ aka ị na-aghọta ọ bịa n'ihu gị gbanwee ihu gị ozugbo ịfụ ya o mezie ihu m ama m na aghọtaghị m nke a ịsọghọdị m nke a ejechaa anyị achọ nke ga-adaba eziokwu anyị achọ nke ga-adaba Mm, biko na ọ kwa unu na-esonye Mm, ama m adị m too fast Ngwa ka anyị nene lips anyị. Mm-mm. Um, no, no, no. Ngwa earth orange, no. Strawberry, mm-mm. Nude look, rusty. Ọ ka nkụ. Mm? Ọ, ọ dị ka aja nọ n'ala. Ya bụ color lipstick mana mm, achọrọ m ka i- ọnụ m dị otu ahụ achọghị m chetakwa na ihe ọbụla gbasara editing maọbụ foto maọbụ vidio ka ị na-eme editing don't do too much don't do too much maka i mee too much ihu gị agbanwee a na-ajụzi onye bụ ihe a mana i mee ya mee ya touch up ị ghọta o nwere makeup ndị na ndị makeup artist ma na o nwe ihe a na-akpọ touch up ehe o nwe ihe a na-akpọ natural makeup natural look ehe ọ anweghị ya mana i mekwa something mana ya ife ga mhm. Anyị yakwe n'ahụ ị hụ na nke a wụ for the skin you know contour ka a na-ete na cheek Mm, so ndị makeup artist unu nee anya unu ya-afụnụ unu ya-aghọtacha ife niile nọ here na highlight blush eyelashes I'm not good in all those things and I don't use it while I'm working because I don't know their their importance amaghị m ihe ha na-arụ Ee, ọ wụ just ka m gosi gị ya mụwa amaghị ihe ọ na-arụ I don't even go there mụwa na-eje na nke ndị ndị ndị be m nke m ga-aghọta nnukwu na aghọta ka ahụ conceal wrinkles dark eyes brightening o nweghị ihe na-anọghị na app a app a wụ ọkacha kacha ibe ya otu ọbụla ọ dị ma ndị fotografa bịa nene m secret m ga-eji na-arụ ihe a and ebe ọ nọ kacha mma wụ na ọ wụ ekwentị ka ị ga-eji wee lụa maọbụ iOS maọbụ Android device mm? o nwe nke ihe ha eji na-arụ ya mm? nke ọbụla i nwe mm? ka anyị bazie na the tone that's the skin color mm, wheat wheat dịkwa mma mm, wheat dịkwa mma mana ka anyị achọrọ m mm-mm, ụmụ flaws ndị a anaghị m play ar- around you know go around the app you will learn a lot of things you see nke ahụ ọ bụrụ na o nwee ebe ị feel-ụ na ọ dịchaghị mma gị fichaa ya ya nwa wụ gịnị the flaws mana e needighị m ya so achọrọ m ịga na the skin tone agabu m na ya pụkwa

foto a na ịhụ na foto a na enwe ka esi nọlọ enehụ anya n'ihu kamera ọ ihe a mere omehụ ndị mekọp unu hụ ihe na highlight na ha anyị gafere unu nwee ike tinye ahụ na ya mụ anyị etinye ahụ na ya ngwa na ebe m na-alaịk mm? ọ na filta filta ka anyị nọ now nke na ahụ ya you make choice choose whatever you want

so ka anyị gaa na adjust adjust wụ ebe ị ga-adjust ihe niile ahụ imekọba ma enu ma ala niile ahụ imekọba ọ na adjust ka ị ga-ejezi wee hazie ya ịghọta vutuo ma ndị ga-evutu evutu ma ndị ga-evugo evugo mhm, na-ahụ ya ị- ị- ịga ihu ọ ma evuru m ije ihu ọ dị bụ ma ije azụ ee klaasị nke a atọgbukwanụ m biko ngwa na-enenekwanụ mm ame a anyị ma emekwa otu fi pikchọ aga m editikwa ya na fon ọ na app ọzọ na my next video aga m eme na not less than 8 or 9 apps ka ọ ya bụ ị bịazi i cheke nke ka ka aka gị understandable you know everything matters about understanding o nwere ike HSL ihe m yi wụ uwe red anya ka ị ga-ehaji akwa ọbụla i yi je chọọ kọlọ ya ebe a emezie ya ọ chapụta dị gem mhm

ị hụrụ ya ọ ka anyị si eme ya ọ nwayọọ nwayọọ mm? ọ nwayọọ nwayọọ anyị na-achọ nke ga-adaba n'ihe anyị chọrọ ime mm? ngwa nene anyị enwetago nke nke a ga-aga anyị ka anyị baa na background background ka anyị nọ na mm? ịhụ ka esi ị ga-echuzu kọlọ ọbụla i fe ebe dị background nọ wụ n'ime foto nọ n'akụkụ ya mhm. ịhụ nke ọbụla ị chọọ ratio wụ Kedụ ị chọrọ ya by 16 by 9 or 9 by 16 nke nke ị chọrọ ya Mhm. ị nwere ike itikwa text ọbụla ị chọrọ emechana na the app anyị ji mee ya Hypic ọ app anyị ji mee ya